i weregokwa ọjị gwa ndị ichie be nna gị na amoosu na-ata gị ọ kwa ụnụ hapụrụ obi be nna ụnụ obi ndị ichie be nna ụnụ ọ na-adakpọsị ọtụtụ n'ime ụnụ bụ ngị ji aka gị baa n'ime ebe ahụ buru ife dị ebe ahụ jee tikpọsịa suo ya ọkụ ma tikpọsịa obi ndị ichie mana ị lụkwala ụnọ nke gị biri mmiri wee na-amazi ndị ichie be nna gị i wee ka na-ebegharị wee sị na amoosu na-ata gị mgbe mbụ ka ọ ga-abụ amoosu taba gị ma ọ bụ na gị na onye amoosu mekọrọ ife ma ọ bụ mmadụ jọrọ njọ mekọrọ ife o wee nyaalụ gị isi na ya ga-eme gị ife ị gbanaruo be nna gị were ọjị gọọlụ ndị ichie sị ndị ichie nekwe ije gụ na onye a jelu nekwe ije gụ na onye a jelu ị nabazia n'ụnọ ndị ichie ewere aka ha nụọ ọgụ ya ka gị nwa bụ mmadụ jizi aka gị wee jee bukọlụ ọfọ ndị ichie na ife dị n'obi ndị ichie jee suo ọkụ kụkpọsịa ụnọ ndị ichie mmiri na-ama ha ọtụtụ ebe dị iche iche a lụrụ obi ndị ichie ụmụaka na-asazi ahụ n'enu ebe a onye nyụta mamịrị o jee ebe a jee nyụsa mamịrị ụfọdụ a na-anọzi na ya na-awụfu mmiri eji sụọ akwa maọbụ mmiri ruru unyi i wee ka na-ebegharị akwa na ife amoosu na-eme na ndụ gị i wee ka na-ebegharị akwa na ọgwụ dụ n'ime ndụ gị i wee ka na-ebegharị akwa na ị ma na ife na-eme gị eme na ị kụtaghị isi ije gị nwanne m ngwa gee ntị n'oge gboo obi ndị ichie bụ n'ihu mbala ka a na-alụ ya bụ obi ndị ichie kedu ihe mere obi ndị ichie ji anọ n'ihu mbala onye mbata na-abata na be mmadụ na mbala be mmadụ ife izizi ọ ga-ebu ụzọ kpọrọ ihu bụ obi ndị ichie ndị gboo si etu ahụ mee ya adaghị iberibe ife ha ji mee ya bụ na ebe ahụ ka ife niile na-echekwa ngwuru nọ ebe ahụ ka ọfọ eji wee bili ngwuru nọ ebe ahụ ka nchekwa gị niile nọ ebe ahụ ka a tụlụ egbo enwere ike atụ egbo ana ma ọ bụ atụ egbo enu mana ndị gboo tụkarịrị egbo ana nke ga-abụ ị pụta ya ama na o nwee ife dị ebe ahụ ngwa gekwa ntị enwekwa ife dị iche n'ọgwụ agwọrọ agwọ na obi ndị ichie okpesi ndị ichie ikenga ndị ichie wee dịrịzia gaba maka na enu kịta sọsọ asụsụ ndị ọgbara ọfụ a na-anụ kịta bụ ọgwụ agwọrọ agwọ ọgwụ agwọrọ agwọ dị iche obi ndị ichie maọbụ ọfọ ndị ichie maọbụ ikenga na okpesi ndị ichie dị iche ọ bụrụ na nke dụ be nna gị bụ ọgwụ agwọrọ agwọ ọ bụrọ ya ka anyị na-ekwu ta ife anyị na-ekwu tata bụ obi ndị ichie ife dịka chi si kee nya okpesi ndị ichie na ikenga ndị ichie ụfọdụ n'ime anyị maka na a bịa na agbara ọfụ a ụfọdụ n'ime anyị ife ndị agbara ọfụ a madebere ife ndị agbara ọfụ a madewere ma ọ bụ ụdị ndị ichie agbara ọfụ a madewere bụ ndị ichie nwoke ọtụtụ ndị agbara ọfụ amaghọ na enwere ndị ichie nwaanyị maka na ndị ichie nwoke ahụ nụkwaranụ nwaanyị ha kacha zelu ndị nwunye ha ahụ ha nụrụ ife a na-akpọ ha bụ ndị ichie nwaanyị etu a ka o si wee du n'ụmụada ụfọdụ n'ime anyị maọbụ ọtụtụ n'ime anyị na-akpọku sọsọ ndị ichie nwoke cheta na ndị be anyị kwuru okwu si ọ bụrụ na ekebe oke si kezuo oke ka ike ikpe ghara ịma ma na mmụọ ma na mmadụ ndị be anyị kwuru okwu si na ọ na-abụ emee nwata ka emere ibe ya obi adị ya mma mgbe ị kwadoro tinye ihu sọsọ n'ebe ndị ichie nwoke nọ ndị ichie nwaanyị ga na-agba gị ụgwọ ma ọ bụdụ ndị ichie nwoke ahụ ị na-emeru ife obi aya adụcha ha mma maka na ndị nwunye ha na ị kpalụ ha oke i debelu ha naanị maka na ọ bịara na agbara ọfụ anyị a ọ kachasị agbara ọfụ anyị ndị nwoke ọ bụrụ na ịsụ ya n'oyibo asị they are so obsessed with ụmụ nwanyị isiokwu m bụ ka ị na-emekwa ndị ichie nwoke ị na-emekwakwa ndị ichie nwanyị ị na-emekwakwa ụmụada so ha nọ ka ị ghara ịkpa oke n'etiti ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị na ụmụada ọzọ dị ka nwanne ya ugboro ole ka ị kpọgoro ndị ichie nwaanyị be nna gị meelu ha ife maọbụ chụpụrụ ha aja ndị be anyị si na ọ ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị na mmadụ chetakwa na ngị nwa na onwe gị ga-emesịa nụọ nwaanyị ọ bụrụ na ụnụ kacha zelu ma ngị ma nwunye gị ka ga-abụkwa ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị ka ọ ga-abụ gị nwa na onye na-ene m anya ka ị na-akụzili nwatakịrị maka na a sị na ewele aka nri tie nwatakịrị ife ewele aka ekpe wee mee gịnị kpudebe ya nso ọtụtụ n'ime anyị na-ebelu ị hapụ ndị ichie be nna gị mmiri na-ama ya ị hapụ ndị ichie be nna gị obi ndị ichie be nna gị mmiri na-amakasị ya ọ na-adakasị otu ahụ mmiri si amakasị obi ndị ichie be nna gị na otu ahụ o si adakasị otu a ka ndụ gị si adakasị kama na ife na-eme anyị bụ ụmụ agbara ọfụ kịta bụ na o sike ike anyị ekweta na ife na-eme anyị kama anyị ga-ekweta ekweta anyị echee onye anyị ga-ebo ya n'isi ka ọ bụrụ na onye ahụ bụ ife na-eme anyị ya bụ mmụọ ekwe ekwe na mmụọ mkpọchi ntị na-enye anyị bụ ndị ọgbara ọfụ ụfọdụ ndị ọgbara ọfụ nsogbu ọzọ dịka nwanne ya bụ kaba ahụ ọ bụrụ na o tego unu mebiri nke unu biko anọkatakwana kunie otu ụbọchị si na onye dị etu asịrị maọbụ onye dị etu asị si jee dezie obi ndị ichie ife izizi ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ịdụgo nkwadobe na o tego unu mebiri nke ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị jikwazi aka ha wee jee na ya bụ obi were aka ha buru ife dị ebe ahụ mebisịa ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị ji aka ha kpọta ndị mebisiri ya bụ ife ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị bụ kemgbe ahụ i mebichara obi ahụ kedu ebe i jedebelu ya bụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe anyị mana ife mwute dị na ya bụ na a bịazielu ndị ọgbara ọfụ anyị kịta uche anyị niile na-abụcha n'ihu n'ihu anyị anaghịzi eche ihu ma ọ bụ chee azụ maka na ndị gboo na-abụ ha gakata njem ha akwụrụ otu ebe ha gbakọọ ihu ha gbakọọ azụ wee mara ebe ha jedebelu wee mara na ha ka ya ejisi ike na-aga n'ihu ka ha ya echigha azụ ka ha ya akwụrụ ofu ebe mana ndị ọgba ọfụ kịta ife uche ha niile na-enye ha bụ n'ihu n'ihu o weru na-aghọkwanụ ha afịa ya bụ dịka m na-ekwu na mbụ anọkatakwana teta ụla otu ụbọchị sị na ije gị ije mekwa ife dị n'obi jisi ike jụkene ese ka ị mara ife dị n'obi ahụ maka na ụmụ mmụọ a kpasuru iwe nwee nke iwe dị n'obi enwekwa ike imerụ mmadụ ahụ jụọ ese ọfụma malụ ife ndị ichie ahụ na-ekwu okwu ya malụ ka e si metọọ ha ee ibidogodunu kpochaba ana kpochibe onunu zebe mmụọ iwe bụbọwa iwe mmụọ wee dịrịzịa wee gaba maka na ụnụ ma na aha agba akwụ n'ezi ka ọ ka ha m otu a n'ọnụ ada ndị gboo bụ afa m ọ bụrụ na ị na-esonyeburu m na mbụ anyị sị gị deeme daalụ ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-esonyere anyị sị gị nnọọ ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ igbo asụsụ igbo mmekọrịta ahụ na nwanne ya ka o si wee dị mma nyere m aka tụsa ozi a pịnye aka na akara ịfụnanya ma zọnye m ụkwụ na ngalaba okwu nke kacha nke zọnye ụkwụ na ngalaba okwu ma tụsa okwu a maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu anyị kwuru ka onye ọzọ ga-afụ o wee baara ya uru ada ndị gboo bụ afa m ka emesịa